o kɔfɛ ka hinɛ jidilen ɲini ala fɛ k'a kɛ kira sanumanba in kan n'a ka denbaya n'a dunkɛma bɛɛ lajɛlen an lajɛbaaw nin waati in na an b'aw bɛɛ fo ni kisi folikan ye n'o ye silamɛya ka folikan ye n'o ye assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu alhamdulilahi bi an ka sigi bɛna boli fɛn min kan

mɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya la silamɛya ye mun fɔ ni ka ko la ni yɛrɛ ye mun ye silamɛya bolo ayiwa nin bɛ lamɔ cogo di donc an bɛ bi tɛmu a sigi o de kan inshallah ala ka a fɔ cogo nɔgɔya anw ye ka faamuya cogo nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye kitabutigi b'a fɔ an ye ko an ka dɔn k'a fɔ innal insana jasadun wa ruh k'an ka dɔn k'a fɔ adamaden ye parti fila de ye farikolo ani ni cogoya wɛrɛ la parti min bangelen don ani min dogolen don cogoya wɛrɛ la adamaden nkalonma yɔrɔ an'a tiɲɛma yɔrɔ donc nin saba bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ farikolo o ye min bɔlen don kɛnɛ kan o ye apparence ye adamaden ka ko la bɛɛ lajɛlen b'o de ye farikolo in de ye min dogolen don n'o tɛ ye mɛ an dun b'a dɔn k'a bɛ yen o ye ni in de ye a bɛ yen mun na parce que n'ale bɔra farikolo bɛ bin ɔ an ko n ko adamaden tiɲɛmayɔrɔ n'a galomayɔrɔ fana galon ye jumɛn ye o ye farikolo in de ye munna parce que farikolo in don o don n'a binna a bɛ don dugu jukɔrɔ a bɛ toli a kasa bɛ bɔ tumu bɛ don a la ale bɛ tunu pewu donc o ye galon de ye o tɛ tiɲɛ ye an ko a ka tiɲɛmayɔrɔ tiɲɛ ye jumɛn ye o ye nin de ye nin de ye tiɲɛ ye munna parce que nin de mana bɔ farikolo la farikolo bɛ bin mɛ nin tɛ bin o nin bɛ yɛlɛ de ni ni ɲuman don a bɛ yɛlɛ aa ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'an ni kɛ ni ɲuman ye a bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ taa fi ala iliyin fo alhamdulilah ala ye yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn so hɛrɛma min so barikama min so ɲuman min kɛrɛnkɛrɛn sanfɛ ni ɲumanw ye a bɛ taa fara olu kan mɛ ni ni jugu don ala k'an kisi o ma a bɛ jigin de a bɛ jigin de a bɛ jigin mun na subhanallah bi bi na dɔnniyaw y'a yira n'o ye siyansi dɔnniyaw ye n'o ye adamadenw yɛrɛ ka dɔnniyaw ye k'a yira k'a fɔ ko duguma n'i ye dugukolo n'an ye dugukolo senni ka jigin fo duguma fɛn caman b'a duguma dɛ ko ji bɛ sɔrɔ yen cogo min ko tasuma tasuma jilaman fana o fana bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ o cogo de la tasuma jilaman o fana bɛ dugukolo jukɔrɔ o cogoya kelen in de la ko c'est pour cela waati dɔw la an b'a ye volkanw bɛ kɛ jamana dɔw la volkan in tɛ dɔwɛrɛ ye volkan in ye de tasuma min bɛ dugukolo duguma tasuma in barika ka bon a degɛrɛ ka bon a goniya a ka a ka bon ji bɛ woyo la cogo min ji bɛ woyo cogo min an bɛ baji a bɛ woyo cogo min volcan in fana bɛ duguma o cogo de la a bɛ woyo a bɛ ka taa mais an t'a ye a bɛ woyo ko baji bɛ woyo cogo min a a a kalamanba tasuma ji yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ tasuma ji min dɔn donc o ji in de bɛ muruti kuma dɔw n'a n'a ɲagala ka ɲaga a bɛ muruti dugukolo jukɔrɔ donc n'a murutila de temps en temps a bɛ to ka yɔrɔ dɔw lagɛ dugukolo yɔrɔ dɔw lagɛ ka poyi k'a bɛ bɔ o fɛ donc kuma dɔw n'a sera k'a yɛrɛ sɔrɔ ka fanga sɔrɔ ka dugukolo yɔrɔ min sɔgɔ ka poyi ka bɔ eh, i b'a mɛn o yɔrɔ de la diɲɛ kɔnɔ ko volcan kɛra nin yɔrɔ in na donc tasuma bilenba de bɛ bɔ dugukolo duguma parce que tasuma in tɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ yen de o de y'a to dɔnnikɛla dɔw ko ko jahanama min bɛ fɔ n'an b'an yɛrɛ ɲininka k'a bɛ min a bɛ min parce que adamaden ka problème ye fɛn fɛn ye min ye n'an tɛ fɛn fɛn y'an ɲɛ na an man teli ka da o la k'a sɔrɔ o ye fili juguba de ye philosophie matérialiste mɔgɔw bɛ mɔgɔw tromper n'o de ye ko min tɛ ye k'o tɛ yen donc alors que jahanama min bɛ fɔ an fɛ a tɛ yen mais k'a sɔrɔ dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ mun b'a yira an na k'a fɔ ta o tasuma ji goninba min bɛ an yɛrɛ duguma a tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ an b'a sanfɛ de an b'a sanfɛ ni ala ka masaya ye donc mun b'a yira an na k'a fɔ k'o de tɛ ou bien o tɛ se ka k'a ye donc ni jugu o bɛ jigin duguma dugumana man di ni ɲuman o bɛ yɛlɛ sanfɛ donc ni de ye adamaden hakika ye ni ale saya t'ale ka ko la ni tɛ saya ko kuma tɛ fɔ ni ka ko la ni ka ko ka bon kosɛbɛ ala bolo o de y'a to silamɛya daminɛ waati sahabaw yan'u ka silamɛya faamu yan'u ni ka kɔgɔ la yan'u ka limaniya sɔrɔ ka kɔgɔ u tun ka ɲininkaliw ka ca kira la kosɛbɛ fɛn o fɛn u bɛ kira ɲininka la

wa yasalunaka ani ruh u bɛn'i ɲininka ni ka kibaruya la a kɛra sahabaw ye o a kɛra yahudiyaw ye o a kɛra nazaraw ye o ɲininkalikɛlaw bɛn'i ɲininka ni ka kibaruya la a f'u ye ko ni ye ne ala ka ko de ye wa ne ma foyi di aw adamadenw ma dɔnni na fo n'a kɛra fitinin ye dɔnniya fitinin dɔrɔn de dira an ma donc o b'a yira k'a fɔ ni o dɔnniya a ma di bɛɛ ma ni ye ala yɛrɛ ka ko kɛrɛnkɛrɛnlen de ye o ni de ye adamaden hakeka ye kuma b'o de kan porobilɛmu ye min ye bi adamadenw anw bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ an ka degun belebele ye min ye bi anw ka tiɲɛ ka dɛsɛ ka dilan pewu ka ko bɛɛ kɛ ko adamaden ka ɲa ka kɛ maa ɲuman ye an ka dɛsɛ o la pewu o tun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que adamaden fanba ɲɛsilen don a nkalonma yɔrɔ de ma k'o entreteni k'i hakili k'i ka ba don o la kawa o de ye fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma n'o ye farikolo in ye n'o de tɛ tiɲɛ ye n'o ye nkalon ye n'o tumu bɛ don o la n'o ye bɔgɔ ye n'o bɛ segin bɔgɔ ma n'o ye bɔra duguma a bɛ segin dugumana kelen in de la yen mais an fanba adamaden fanba ɲɛsilen bɛ o farikolo in de ma ka entretien bɛɛ lajɛlen k'o la girinkajɔ fɛn fɛn bɛ k'anw fɛ tile journée kɔnɔ an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa su mana ko fo ka dugu jɛ hami fɛn fɛn b'an na girinkajɔ fɛn fɛn b'an na tagasegin fɛn bɛɛ an bɛ baara fɛn fɛn kɛ a 98 pourcent kɛmɛ kɛmɛ sigi la bi kɔnɔntɔn ni seegin an b'a bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa nin farikolo min ye nkalon ye dɛ ka se ka farikolo in de ladon ka farikolo in de entreteni k'a bɛɛ ɲɛsin farikolo in de ma ni min tɛ taa kɔnɔbara la aw ka hakɛ to i bɛ t'a sɔrɔ o bɛ taa ayiwa farikolo ka nege negelaw la an yɛrɛ b'o dɔn an ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin farikolo de ma a ka fɔ ko farikolo a bɛ tan fini min bɛ don o bɛ o bɛ tan an bɛ bolifɛn min kɔnɔ o ka mankutu an bɛ du minnu kɔ kɔnɔ o ka mankutu anw yɛrɛ yecogo o ka mankutu an ka ko bɛɛ an bɛ dumuni minnu kɛ o hamiw ka nafolow fara ɲɔgɔn kan farikolo in dɔrɔn ye fɛn bɛɛ an ka girin fan a bɛɛ ɲɛsilen don farikolo ma k'a sɔrɔ o de ye nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye parce que o nkalon ye o ye dugumafɛn de ye o bɛ taa duguma de fana tumu de bɛ don a la a bɛ yɛlɛma de a tɛ to a cogo la mais min ye tiɲɛ ye o tɛ yɛlɛma wa saya t'o ka ko la n'o ye ni ye o kɔni o ye kudayi de ye o de ye tiɲɛ ye mais jɔn ɲɛsilen don ni ma adamadenw na jɔn de bɛ se ka kuma a yɛrɛ ni kan ne ni ye jumɛn ye ne ni ye jumɛn ye n bɛ mun dɔn ni na ni kɔrɔ ayiwa ni a bɛ nɔgɔ wa ɔhɔn a bɛ nɔgɔ n'a nɔgɔla a bɛ jɛya cogo di yasa n ka kɛ adamaden jɛlen n ka kɛ adamaden ɲuman ye jɔn de bɛ se ka dɔ f'o la jɔn de b'o dɔn jɔn de b'o pratique kɛ hali karamɔgɔ hali karamɔgɔw la parce que n'i y'a ye bi karamɔgɔ fanba eh, a bɛ fɔ ko jiko ko ko jigo de ye ko ba ye ko kira nana sallallahu sallam ko ka jogo ɲumanw dafa ayiwa mɛ kuma bɛ ka kɛ jigo kan depuis san joli jigo in tɛ ka ɲa o dɔ de bɛ ka fara maaw ka jogo juguya kan don o don dɔ de bɛ fara denmisɛnw ka tiɲɛni kan dɔ de bɛ farala musow ka tiɲɛni kan dɔ de bɛ farala cɛw ka tiɲɛni kan dɔ de bɛ farala diɲɛ yɛrɛ tiɲɛni kan don o don karamɔgɔw dun bɛ ka kuma a jigoko kan don o don dɔ tɛ ka bɔ a la o tuma an t'an yɛrɛ ɲininka an se mun ma mun de bɛ k'o kɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que hali karamɔgɔw yɛrɛ bɛ kuma min kɛ n'u bɛ jogoko kuma fɔ dɛ u kan k'a fɔ ka ɲɛsin yɔrɔ ma a tɛ fɔ ka ɲɛsin o ma o a man ka fɔ ka ɲɛsin yɔrɔ ma a bɛ fɔ ka ɲɛsin o de ma donc a tɛ a tɛ se ka dilanni kɛ parce que ni bana b'i la bana bɛ yɔrɔ min i b'i tɛgɛ da o yɔrɔ de la ka kirisi kɛ yen f'i k'a dɔn bana min b'i la fɔlɔ ɔ a fana i kan ka fura min ta kama i bɛ sɔrɔ k'o dɔn donc kuma bɛɛ kan ka ɲɛsin ni de ma parce que ni ale de ye kotigi ye farikolo bɛ tugu ni sago de kɔ ni ni kɛra ni ɲuman ye farikolo bɛ kɛ farikolo ɲuman ye ni ni kɛra ni jugu ye farikolo bɛ kɛ farikolo jugu ye mɛ ni anw ma an ka kumaw ɲɛsin ni ma ka adamaden yɛrɛ k'a yira a la a bɛ se ka ni ladilan cogo di a bɛ se ka ni lamɔ cogo di a bɛ se ka ni ni mana nɔgɔ a b'a la sanuya cogo di pour que ni ɲuman a k'o sɔrɔ yasa farikolo in ka se ka kɛ farikolo ɲuman ye mɛ n'an ye kuma bɛɛ ɲɛsin farikolo de ma alors que se tɛ farikolo ye dabali t'a ye jɔn don ni ka jɔn don yala a bɛ ɲa an bolo wa hali an karamɔgɔ a tɛ ɲa karamɔgɔ jɔni yɛrɛ fɔlɔ karamɔgɔ jɔni bɛ se ka kuma ni kan karamɔgɔ jɔni de b'a dɔn ni ye min ye ala ye mun fɔ a la kira ye mun fɔ a la ni bɛ sanuya cogo di karamɔgɔ jɔni b'o dɔn a ka dɔgɔn a bɛ yen mɛ a ka dɔgɔn donc n'a b'o cogo la fakidu shayi la yuti ko fɛn min t'i bolo i tɛ se k'o di e ko e bɛ mɔgɔw dilan ɛ mɔgɔw kan ka dilan ni min ye o t'e bolo e t'o dɔn ɛ e yɛrɛ ni maaw ye e yɛrɛ lajɛ e yɛrɛ dilannen tɛ fɔlɔ o ye problème belebele ye o ye problème ye donc a b'o cogo de la an ka bi thème a bɛ ni de kan ko adamaden ye nin fɛn fila de ye fɛn fila in de farala ɲɔgɔn kan k'a wele ko adamaden farikolo ani ni pour que hali bi an ka ni importance dɔn waati min ye alahu subahana wa taala ye an fa adamu dan an bɛɛ bɔra min na a y'a farikololaman dan waati min k'a dalakɛɲɛ mɛ a farikolo dɔrɔn de don a dalen don mɛlɛkɛw bɛ tɛmɛ a la mɛlɛkɛw b'u yɛrɛ ɲininka nin ye mun danfɛn fasugu dantɔ ye ala fɛ tugun u dabali bɛ ban ala ma foyi f'u ye mɛ waati jumɛn ala y'a ɲini mɛlɛkɛw fɛ mɛlɛkɛ minnu la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun mɛlɛkɛ minnu olu tɛ ala sɔsɔ yɛrɛ dɔn fiyewu u t'a dɔn fɛn min tɔgɔ ye ala sɔsɔ u bɛ ala ka yamaruya dɔrɔn de labato la su ani tile mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen depi ala ye diɲɛ dan fo sisan olu bɛ ruku dɔrɔn de la u birilen don u bɛ ka ala bato mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen depi ala ye diɲɛ dan fo bi olu bɛ sujudu de la ten birilen don u bɛ ka ala bato mɛlɛkɛw tɛ foyi dɔn ala bato kɔ u tɛ fɛn dɔn min tɔgɔ ye ko ala sɔsɔ olu t'o dɔn ala ma mɛlɛkɛw dan ka ala sɔsɔ yɔrɔ kɛ u la u tɛ se o la u t'o dɔn b'ala bato dɔrɔn o mɛlɛkɛ minnu b'o cogo la adamaden min n'ala y'a dan n'a bɛna ala yɛrɛ sɔsɔ subhanallah ala min ye sankolo dan ka dugukolo dan ka mɛlɛkɛw dan ka jina dan ka adamaden dan mɛ o adamaden bɛna ala yɛrɛ sɔsɔ a ka dugukolo kɔ kan ala b'o dɔn mɛlɛkɛw fana ye o faamu k'o dɔn parce que u ko ala ma i bɛna fɛn dan wa fɛn min bɛna joli bɔn dugukolo kɔ kan ka tiɲɛniw kɛ wa anw dun mɛlɛkɛw bɛ yan an t'i sɔsɔ an t'i sɔsɔ cogo dɔn wa an bɛ tanu bila i ye waati bɛɛ lajɛlen na ɛɛ eh, mɛlɛkɛw y'a dɔn mɛ ala bɛ min dɔn olu t'o dɔn ala bɛ min dɔn olu t'o dɔn ala bɛ k'a kɛ kun min kama olu t'o dɔn donc kumalasurunya la adamu farikolo waati min n'a danna a dakɛɲɛlen farikolo dalen ala ma fɛn fɔ mɛlɛkɛw ye mɛ ala ko waati min wa nafaktu fihi min ruhi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi waati min ale y'a ka ni fiyɛ adamu na ni fiyɛlen adamu na a y'a ɲini mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka sujudu kɛ adamu ye subhanallah subhanallah he nin ye kuma kɔrɔmanba ye aa ni hakili jagabɔla nin yɔrɔ la fɛn caman kan ka faamu nin yɔrɔ in na ni hakili jagabɔla nin yɔrɔ la ayiwa fɛn dɔ bɛ yen a bɛ adamaden nafa min ka bon ka tɛmɛ sanu kan min ka bon ka tɛmɛ jaman kan min ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fɛnba de bɛ yan fɛnba de bɛ nin yɔrɔ in na mun na waati min ala ye ni fiyɛ adamu na o waati de ala ko mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sujudu kɛ adamu ye aa nin ye kumaba ye dɛ donc toujours o b'a yira an na k'a fɔ ko ko ye ni de ye bonya fɛn o fɛn ala y'a di adamaden ma ala ko ale ye sankolo ni dugukolo kolo adamaden de ye adamaden fitinin min ni o ye anw ye ni an bɛ jɔn an fanba bɛ jɔn an yɛrɛ ma ha ala ko ale ye sankolo ni dugukolo kolo anw de ye a y'o kɛ anw de ye mɛ an bɛna a dɔn nin yɔrɔ la k'a fɔ farikolo in tɛ farikolo tɛ dɛ parce que waati min farikolo dɔrɔn kun dannen don adama adama farikolo ala ma foyi ɲini mɛlɛkɛw fɛ mɛ waati min a y'a ka ni de fiyɛ a la subhanallah a ko ko mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ka sujudu k'a ye ni ni a ni ye koba ye o tuma mun na ni ni de kama ala y'a ɲini mɛlɛkɛw bɛɛ fɛ k'u ka sujudu biri sujudu kɛ ni kama ni ye mun ye ni ye mun ye subhanallah ala ko ko ni y'ale yɛrɛ ka ko de ye k'ale ma dɔnni caman di adamaden ma dɛ ale ye fitinin dɔrɔn de di adamaden ma a bɛ k'o fɔ kira muhamɛd sallallahu alaihi wasallam n'u y'i ɲininka ni ka ko la n bɛ min f'i ye muhamɛd a f'u ye ko ni ye ne ala ka ko de ye n ma foyi di aw adamadenw ma fo n'a kɛra dɔnniya fitinin ye subhanallah subhanallah o de y'a to poɛti ko n'o ye shayiriw ye n'o ye poyizi dilanna ye n'o ye kuma dɔnna ye arabuw ka kuma dɔnna a ko

e ye sogo sogokurunin fitinin de ye wa a b'i kɔnɔ k'i ye fɛn fitinin de ye wa fika ntawal alamul akbar ko ka sɔrɔ ko diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen univers bɛɛ lajɛlen bɛ e e adamaden de kɔnɔ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden de kɔnɔ a b'i kɔnɔ k'i fɛn fitinin de ka sɔrɔ ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bila e adamaden kɔnɔ dawauka fika ma tubsiru ko i ka bana fura e adamaden bɛ bolila diɲɛ fan bɛɛ bana min b'i la k'i b'a fura ɲini k'a fura bɛ i yɛrɛ kɔnɔ yen ko mɛ i ɲɛ t'a la na na ni shayiri ko yan poɛti ko yan ko bana bana bɛɛ de don fantanya banaw kodɔnbaliya banaw ayiwa ɛɛ ɛɛ e, bana minnu b'an sɔrɔ o ayiwa ka dɛsɛ ka bɔ an yɛrɛ la o bana o bana fɛn fɛn b'an sɔrɔ k'an dɛsɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ k'an dɛsɛ diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ ye bana de ye n'an b'a furaw ɲini fan bɛɛ an bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la an bɛ taa moriw fɛ yen ayiwa an bɛ taa kolonifililaw fɛ an bɛ taa fan bɛɛ ayiwa fantanya bɛ n na a ma se ka ɲɛnabɔ n ma baara sɔrɔ a bɛ tan nin bana in bɛ n na bana fɛn fɛn n'a b'i la poɛti ko ko ko bana in dawauka fika ma tubsiru ko bana in dɛ ko a fura bɛ i yɛrɛ de kɔnɔ yen ko mɛ k'i ɲɛ t'a la i bɛ k'a fura ɲini yɔrɔ yɔrɔ ha o ye sababu ye mɛ fura in dɛ a fura tiɲɛ yɛrɛ ye min ye a bɛ e adamaden kɔnɔ yen mɛ i ɲɛ t'a la ni fantanya don a fura bɛ e de kɔnɔ yen i yɛrɛ ala ye fɛn k'i kɔnɔ ka fɛn d'i ma min bɛ se k'i ka fantanya ban ɲɛ tugu n'a yɛlɛ ni kodɔnbaliya don a fura b'i kɔnɔ ye ni bana jugu n'a kɛra fɛn fɛn ye a fura b'i kɔnɔ wa dauka minka wa ma talam ko ka sɔrɔ o bana jugu min fana filɛ n'a b'i la dɛ n'i bɛ ka girin fan bɛɛ i fɛ ko dɔ de y'i bon kɔrɔti la ou bien ko ala ala ala de ye nin kɛ n na ka ka baga ala ma ten ka bin ala kan i bɛ boli fan bɛɛ lajɛlen na ko bana in bɔlen don e yɛrɛ de la fana k'i t'a dɔn bana in bɛ e yɛrɛ bakun de la e yɛrɛ de y'i ka bana sababu ye mɛ i t'a dɔn de donc n'i y'o dɔn don min i ka bana bɛ kɛnɛya o don subhanallah mɔgɔ caman bɛ yen ni fantanya ye min minɛ ni min ma baara sɔrɔ ni min bɛ tan fɛ ala de ala nɔ don ala de y'a kɛ n na ala don ala niyɔrɔ bɛ yen adamaden fana niyɔrɔ bɛ yen a caman bɛ yen a bɛ bɔ an yɛrɛ de la n'o y'an ka bana ye mɛ an t'a dɔn don min n'an y'a dɔn o don an b'a dɔn an b'a furakɛ cogo min ko fura in fana ko fura in bɛ anw yɛrɛ de kɔnɔ mɛ a k'an ɲɛ t'a la de an bɛ k'a ɲini yɔrɔ yɔrɔ tɛ mɛ fura in b'an kɔnɔ donc kura adamaden ye fɛn ba de ye fo k'o de ɲini k'o dɔn n'o dɔnna adamaden min fɛ e bɛ kɛ maa ɲuman ye e bɛ kɛ maa sɛbɛ ye e bɛ kɛ maa ye maa min n'i y'a sɔrɔ a ka hɔrɔnya dafalen don a bolo maa min ni a ka ko bɛɛ y'a yɛrɛ de ye n'a tɛ dulon danfɛn na min ye ala jɔn ye donc maa min n'ale bɛ se ka maa wɛrɛw nafa

min ye ni ye ani farikolo nin fɛn fila in de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o farala ɲɔgɔn kan waati min o bɛ wele ko adamaden mɛ min ka bon ni min ye an y'o fɔ min yɛrɛ ye an hakika ye n'o y'an tiɲɛmayɔrɔ ye o de ye ni ye ale de ka bon mɛ ale de fana dogolen don a tɛ ye mɛ ale de ye tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ ye ayiwa n'o ye aparansi dɔrɔn de ye a bɛ ye ɲɛ a bɛ ye an b'o de ye mɛ o tɛ tiɲɛ ye o bɛ laban duguma o ye farikolo in de ye mɛ anw ka bɔnɛ kɛra jumɛn ye an fanba y'an ɲɛsin o farikolo in de ma ka ɲina an hakika kɔ an tiɲɛmayɔrɔ kɔ min ye hakika ye min ye tiɲɛ ye ala y'an bonya min kama ka sankolo ni dugukolo kolo an ye min kama sankolo ni dugukolo kɔnɔnafɛn bɛɛ k'a kolo an ye min kama bi adamaden ye avion dilan an bɛ taa sanfɛ fo sankolo legelege la fan min ka d'an ye an bɛ taa ye an bɛ taa fiɲɛ kɔnɔ a ka d'an ye cogo min ala ye fiɲɛ kolo an ye ala ye bajiw kolo an ye an bɛ don kuruw kɔnɔ baji fan fɛ yɔrɔ yɔrɔ ka di an bɛ taa an bɛ jigin fo ba duguma fo ba fɔn na ka taa fɛn minnu b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ ala ye danfɛnw fanba bɛɛ kolo adamadenw ye ɲɔgɔmɛ min filɛ nin ye a bɛ se ka adamaden bugɔ k'a faga yɔrɔnin kelen mɛ ala y'a kolo adamaden ye i b'i sago k'a la fali min filɛ misi min filɛ bɛgan minnu b'an bolo hali wara ala y'a kolo adamaden ye an bɛ wara minɛ an bɛ tulonkɛ k'a la donc ala ka danfɛn fɛn fɛn n'i y'a sɔrɔ ni fangako don k'u bɛ se adamaden na diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yan o bɛ se ka adamaden kankari yɔrɔ kelen k'a mago sa mais ala y'a bɛɛ lajɛlen kolo adamaden ye a bɛɛ lajɛlen bɛ tugu adamaden kɔ a bɛ adamaden sago kɛ adamaden b'a bila a ka baara la a bɛɛ bɛ adamaden servir diɲɛ in kɔnɔ yan mais o kɛra an ye min kama o tɛ farikolo nin ye farikolo in tɛ foyi ye bɔgɔ kɔ o kɛra an ye min kama o ye nin de ye o de y'a to nin de donnen adamu na an fa adamu na waati min ala y'a ɲini mɛlɛkɛw fɛ k'u ka sujudu bin sujudu binna jumɛn jɔn de ye farikolo tɛ dɛ ni ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ waati min k'a y'a ka nin fiyɛ a la a y'a ɲini mɛlɛkɛw fɛ u k'a bonya ka sujudu bin a ye donc nin de ye ko ye maa kunnadiyara anw na maa min n'i y'a sɔrɔ a y'o dɔn a y'a nin dɔn ka ɲɛsin nin ma a bɛ nin dilan cogo min hali n'a sɔrɔ a ɲɛ t'a la k'a dɔn k'o de ye hakika ye o ni n'a nɔgɔla farikolo bɛ nɔgɔ n'a jɛla farikolo bɛ jɛ o ni ye jumɛn ye ka ɲɛsin a ma k'a dilan k'a éduquer pour que an ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye maa kunnagoyara maa min tɛ nin dɔn a ka sira tɛ nin na ale ka ko bɛɛ ye farikolo de ye n'a dun ɲɛsira farikolo dɔrɔn de ma a tɛna ɲɛsin dɔwɛrɛ ma kɔnɔbara o bɛ fa cogo min hali n'a bɛ fa haramu na ale mago t'o la kɔnɔ ka fa dɔrɔn ani farikolo ka nɛgɛda ale b'i si bɛɛ kɛ diɲɛlatigɛ la o fɛn in de nɔfɛ o n'i tugula farikolo kɔ o bɛ mun las'an ma o b'an jigin ka n'an bila bɛganw ka niveau de la ala yɛrɛ ko kuma dɔw la ulaika kal an'am bal hum adal ko kuma dɔw yɛrɛ o tigilamɔgɔw bɛganw bɛ fisaya n'u ye parce que hakili tɛ bɛgan na mais hakili dun bɛ adamaden na donc n'i ye baara kɛ hali bɛgan tɛ sɔn ka fɛn min kɛ bɛgan bɛ fisaya n'i ye o ye mɔgɔ minnu tugula u farikolo dɔrɔn sago kɔ ka ɲina u ni kɔ o de y'a to bi o de y'a to bi an b'a fɔ nin yɔrɔ in fɔ k'a gɛlɛya bi fɛn bɛ ka kɛ adamadenw fɛ ala ka kuma jɔra kumakan jɔra bi diɲɛ laban adamadenw kan fɛn bɛ ka k'an fɛ bi bɛgan yɛrɛ tɛ sɔn fɛn min ma n'o ye cɛ ka jɛn cɛ fɛ muso ka jɛn muso fɛ bɛganw n'u ka bɛganya bɛɛ i bɛ se k'a ye bɛganw bɛ jɛn ɲɔgɔn fɛ kɛnɛma bɛɛ ɲɛnɛ u mago t'a la bɛganw bɛ ayiwa ɲɛgɛnnataga kɛ kɛnɛma u mago t'a la bɛɛ ɲɛnɛ mais a ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma deli k'a ye a k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ n ye fana k'a y'a ye a ka gɛlɛn i k'a ye ko bɛgancɛ fila bɛ ka jɛn ɲɔgɔn fɛ ou bien bɛganmuso fila k'a fɔ k'u bɛ jɛn ɲɔgɔn fɛ o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn ne m'a ye ɲɛ na fɔlɔ munna bɛganw m'o kɛ mais adamadenw de bɛ k'o kɛ bi a tun bɛ dogo la k'a bɔ dogo la k'a légaliser a tɛ dogo la tugun i bɛ cɛw ni cɛw ye ɲɔgɔn fɛ fan bɛɛ u ka gɛrɛnw dɔnnen don u taayɔrɔw dɔnnen don u bɛ taa sumukɛyɔrɔw la u bɛ taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la u bɛ taa kɔɲɔkɛyɔrɔw la u bɛ taa denkundikɛyɔrɔw la cɛ ni cɛ muso ni muso ou bien cɛ k'a yɛrɛ kɛ muso ye ka tugu musow kɔ bɛɛ ɲɛ b'o la bi anw ka jamana in bi kabako don a bɛ fɔ jamana min ma ko silamɛ jamana mun na ko parce que ko jamanaden kɛmɛ kɛmɛ sigi la ko bi kɔnɔntɔn ni duuru k'o bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye ne ko nin ye tiɲɛ ye wa tiɲɛ tɛ nin ye n delila ka nin kuma fɔ n ko nin kumakan in an k'a ɲɛɲini dɛ n ko n'i y'a sɔrɔ kumakan in ni tiɲɛ don o b'a yira k'a fɔ ko donc 95 pourcent musulman kɛmɛ kɛmɛ sigila bi kɔnɔntɔn ni duuru in a munafaku de ka ca ala dun ko ko munafaku bɛ tasuma janɛmɛ yɛrɛ dan munafaku bɛ yen de o kɔrɔ y'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi n'a kɛra tiɲɛ ye parce que an tɛ k'a waleya o b'a yira k'a fɔ a munafaku de ka ca peut-être a kɛmɛ kɛmɛ sigila tiɲɛ ye min ye a tɛ tɛmɛ tan kan silamɛ ɲuman na a tɔ bɛɛ ye munafiku ala kana an k'olu cɛ la o dun de bɛ yen donc n'a kɛra o ka jugu n'a bɛɛ ye puisque munafiku bɛ tasuma janɛmɛ tasuma dan de la donc an ko fana ko n'a ma kɛ ni ni donc n'a ma kɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ ye ko nɔnburu min bɛ ka d'an ma an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛn n'a ye k'a fɔ mali ye silamɛ jamana ye ko kɛmɛ kɛmɛ sigila bi kɔnɔntɔn duuru ye silamɛ ye donc tiɲɛ tɛ yɛrɛ nɛgɛn don donc pour que an ka bɔ nkalon kɔnɔ ten sa an ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ kɔnɔ an ka t'a ɲɛɲini silamɛ nɔnburu ye joli ye mali kɔnɔ donc an kana an yɛrɛ nɛgɛn maaw k'i nɛgɛn u ka bɛn tiɲɛ ma i yɛrɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn o ko wɛrɛ ye dɛ donc mais nin de ye kabako ye i b'o ye bi mali kɔnɔ kabako don mali min ye danbe jamana ye hali ni diinɛ tɛ danbe jamana don kodɔn jamana don lamɔ jamana don diinɛ jamana don mais bi n'a fɔra mali kɔnɔ nin ko in de carilen bɛ bi cogoya la a tɛ se ka lakali i bɛ cɛw de ye u bɛ muso finiw don yɛrɛ la musow ka labɛn masiri bɛɛ u b'a don yɛrɛ la ka yaala musow de nɔfɛ jamako yɔrɔw la fan bɛɛ i bɛ musow de ye fana o cogoya kelen na u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn fɛ a dogolen tɛ mɔgɔ la donc nin ye fɛn ye fɛn min ye n'i y'a sɔrɔ ala ye manton dɔw tɛmɛla n'ala ye olu halaki a kama ni o de bɛ ka kurakuraya anw fɛ yan bi mali la fo k'a bɔ dogo la k'a kɛ kɛnɛ kan a laban sisan a tɔ bɛna fɔ de sa ko k'a to a ka to u ka furu ɲɔgɔn ma cɛ ni cɛ ka furu muso ni muso ka furu donc a bɛna se o niveau ma parce que fɛn fɛn n'a bɔra dogo la k'a bila kɛnɛ kan a laban a bɛ fɔ ko k'a légaliser o parce que anw bɛ bolila jamana minnu kɔ n'o ye tubabu jamanaw ye olu bɛ k'a ɲini ko k'a légaliser k'a to a ka se ka tɛmɛ mɛriw yɛrɛ la furu a furu ka kɛ donc mali bɛ nin problème de kɔnɔ bi donc nin b'a yira k'a fɔ adamaden bɛ jigin ni adamaden tugula farikolo sago kɔ adamaden bɛ jigin ka jigin fo bagan ka niveau duguma bagan yɛrɛ bɛ fisaya ni adamaden ye o waatiw la ala k'an kisi a ma maaw b'i ye k'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn fini ɲuman b'i la i bɛ maaw cɛ la kuma dɔw wari yɛrɛ b'i kun maaw bɛ girin i kan a bɛ k'u kɔnɔ k'e ye maa ye k'a sɔrɔ ala bolo bagan ka fisa n'i ye o ye kojugu ye dɛ ala dun ta in de bɛ laban parce que i bɛna min kɛ diɲɛ in kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san bi seegin kan a tɛ tɛmɛ san san bi kɔnɔntɔn kan a cayalen san kɛmɛ ye i bɛ taa n'i taara i tɛ sa yen tugun o ye kudayi de ye soit i bɛ alijinɛ kɔnɔ kudayi ou bien i bɛ tasuma kɔnɔ kudayi kunnagoya kɔnɔ kudayi ala k'an kisi o ma mais ni maa maa sara k'i to nin cogo la i k'a dɔn k'a fɔ farikolo sago kɔ farikolo tɛ taa n'i ye yɔrɔ si fo jahanɛmɛ kɔnɔ ni n'i y'o kolo ka ni dilan o tɛ taa n'i ye yɔrɔ si fo alijinɛ kɔnɔ ala k'an kɛ maaw ye minnu bɛ u niw dilan

a tɛ latilen fiyewu ayiwa ka ekiliburuw sɔrɔ k'a sɔrɔ i ye a kɛra i kelen ye o ou bien jama de don o ayiwa ka se ka diɲɛ ni lahara kunnadiya sɔrɔ ka kɛ maa ɲuman ye n'i y'a sɔrɔ adamaden min ma ɲɛsin a ni ma k'a ni lamɔ k'a ni dilan nin ye kumaba ye dɛ donc o yɔrɔ la an bɛna a dɔn k'a fɔ ja bana jugu min bɛ anw ka sosiyete kɔnɔ bana jugu min bɛ anw yɛrɛbakun na an kelen kelenna la bana jugu min bɛ an ka duw kɔnɔ bana jugu min bɛ an ka sosiyetew kɔnɔ n'o ye adamaden yɛrɛ tiɲɛni ye adamaden de tiɲɛna adamaden ɲuman dɔgɔyara o bana jugu dɔrɔn de bɛ anw ka sosiyete kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ jaa ja an bɛna a dɔn ayiwa kuma caman bɛ ka fɔ maaw fɛ k'o don ja o tɛ ja a kunba ye min ye a anw ka lamɔlikɛlaw ma ɲɛsin ni ka lamɔ ma ja anw ka lamɔlikɛlaw ɲɛsinlen don farikolo de ma k'u b'o lamɔ o tɛ se ka lamɔ ja f'i ka ɲɛsin ni de ma k'a lamɔ ja n'i ye denfa ye n'i b'i den lamɔ pour que a ka kɛ maa ɲuman ye fo a ka sɔrɔ i b'a ni de lamɔ farikolo in tɛ ja n'i ye kalansotigi ye n'i b'i ka kalandenw lamɔ ayiwa farikolo in tɛ f'a ka sɔrɔ i b'a dɔn i b'u ni lamɔ cogo min n'o ye éducation spirituelle ye o min bɔra an ka ekɔlisow bɛɛ kɔnɔ bi n'o ye morale ye devoir civique jaa jaa n'i y'a sɔrɔ k'i ye karamɔgɔ ye k'i bɛ kuma maaw fɛ e bɛ fɛ ka maaw dilan k'u lamɔ ja n'i ka kuma fanba ɲɛsila ayiwa maaw farikolo cogoyaw n'u fɛn wɛrɛw de ma a ye nin kɛ a ye nin to yen ma k'a sɔrɔ u ni yɛrɛ bɛ lamɔ ni min ye kotigi ye ni farikolo bɛ tugu o kɔ ja ni e karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka kuma tɛ ɲɛsin ni ma i ka kuma si tɛ i tɛ kuma ni kan ni bɛ dilan cogo min i t'o fɔ ni bɛ lamɔ cogo min i t'o fɔ ni bɛ ko ka bɔ nɔgɔw la cogo min i t'o fɔ ah ja ja ko i ka baara tɛ ɲɛ i bolo maaw tɛna dilan maaw jogo tɛna dilan ja n'i ye jamana ɲɛmaa ye n'i ko k'i ka jamanadenw k'u don ba la k'u minɛ ka ɲɛ k'u lamɔ k'u bila sira tilennen kan ja a tɛ ɲa f'i k'a kɛ ni cogoya ye min bɛ taa ni ni ka lamɔ de ye donc n'o ma sɔrɔ ko a tɛ ɲa an bolo jamana bɛ tiɲɛ sigida bɛ tiɲɛ du bɛ tiɲɛ an kelen kelennaw bɛ tiɲɛ adamadenya bɛ tiɲɛ adamaden ɲuman tɛ sɔrɔ ja o problème de bɛ anw da la parce que adamaden ɲuman de tɛ anw fɛ tugun adamaden ɲuman tɛ yen tugun eh, n'i y'anw yɛrɛ ka jamana in lajɛ n'o ye mali ye eh, eh, jamana ɲɛmɔgɔ jumɛn de nana n'an k'o ma ko alihamudulilayi indépendance kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min nana n'o ye moribo keyita ye ala ka hinɛ a la ka yafa a ma a y'a seko kɛ adamaden kɔni i tɛ dafa dɔ ka ɲi dɔ man ɲi a ye ɲuman kɛ reproche caman fana kɛra a la k'a fɔ k'o ma ɲa dɔw b'a fɔ k'a ka ɲi cogo min o cogoya kelen na caman b'a fɔ k'a man ɲi a ye gɛlɛya caman lase an ma musa tarawele ta ka jugu n'o bɛɛ ye ayiwa jɔn nan'o kɔfɛ alifa umaru konari min bɛ fɔ o ma bi subahanallahi o yɛrɛ dɛsɛra k'a da waga ka kuma maliko la parce que tellement eh, fɛn min bɛ fɔ a ma bi n'o tɛ ɲuman ye o kɔfɛ ATT min nana ni bɛɛ ko k'o de ye solution ye ko an bɛ sa i nɔfɛ ɛ o taara taa cogo min na o bɔra Mali kɔnɔ o yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tugun yɛrɛ o gɛnna de o bɛ taa don min hali maa kelen ma sa o nɔfɛ lala u tun b'a ɲinina k'o faa de bɛɛ ko an bɛ sa min nɔfɛ mɛ o taacogo aa o ma ɲɛ dɛ maa kelen ma sa a nɔfɛ la maaw yɛrɛ tun b'a ɲinina k'a faa de sa ala de y'a kisi ɛ o bɔra yen an bɛ jɔni ka tile la alhaji ibrahim bɔkari keyita kunu a fɔra ko cɛba don k'ale de bɛ se ka kow dilan bi a bɛ cogo di a kɛra baara y'an bolo bi a bɛ cogo di a kɛra baara y'an bolo donc o bɛ o b'a yira ko anw ka problème jamana in kɔnɔ yan an ka problème jamana in kɔnɔ yan dɛ an b'an yɛrɛ nɛgɛnna de anw ka problème mɔgɔ ɲuman ko o de dɔgɔyala jamana in kɔnɔ mɔgɔ ɲuman de tɛ yen hali n'a bɛ yen a ka dɔgɔn mɔgɔ ɲuman de dɔgɔyara sinon eh, n filɛ ka fɛn fɛn tɔgɔ fɔ tan k'a daminɛ moribo ka na ayiwa ka jigin ka na fo bi fo IBK tile la eh, ni maa min fana ko ko nin fɛn fɛn filɛ nin ye ko nin si fana tun tɛ jamana fɛ o tigi fana ma tiɲɛ fɔ o tɛ se ka kɛ a mana kɛ cogo cogo nin dɔ la nin dɔ bɛ yen min n'a ka jamana kun ka d'a ye mɛ mun de bɛ na ni dɛsɛ ye tan pewu dɔwɛrɛ tɛ parce que ayiwa o tigi yɛrɛ bɛ cogo di hali n'i bɛ jamana fɛ ça ne suffit pas o dɔrɔn tɛ o k'a fɔ n da la waati bɛɛ n bɛ jamana fɛ n bɛ n dusukun na ko n bɛ jamana fɛ o tɛ o tɛ wasa kɛ o f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ ka ɲi fɔlɔ pour que maaw ka lafiya ni e ye mɛ ni e yɛrɛ man ɲi hali n'e bɛ jamana fɛ ayiwa maaw tɛ lafiya sɔrɔ an b'o problème de kɔnɔ bi yɛrɛ actuellement an b'o problème de kɔnɔ an b'o problème de kɔnɔ n bɛ jamana fɛ n bɛ mali fɛ ɛ mais n'i y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ e yɛrɛ bɛ cogo di ni e yɛrɛ man ɲi a ti ɲa dɛ n'i ka ɲi de a bɛ ɲa donc mɔgɔ ko ni n ko mɔgɔ ko o kɔrɔ ye jumɛn maa ɲuman ko o problème de bɛ an ka jamana kɔnɔ o de b'an ka société kɔnɔ ne min bɛ n sigi ka faama critiquer k'a man ɲi i bɛ t'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ ka ɲi wa i bɛ t'a sɔrɔ tɛgɛ tɛ se ka da ne yɛrɛ kan donc faama man ɲi fantan man ɲi denmisɛn man ɲi tugun maakɔrɔ man ɲi cɛ man ɲi muso man ɲi a bɛɛ tiɲɛna ka don ɲɔgɔn na sa o kasara o problème de b'an da la sinon dɔnnikɛlaw ko ko an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ta ka bila an kunna olu tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ u tɛ bɔ sanfɛ u tɛ bɔ duguma u bɛ bɔ anw yɛrɛ de la n'anw ka ɲi dɛ olu bɛ ɲa n'anw man ɲi u bɛ bɔ anw de la donc olu fana tɛ kɛ masakɛ ɲumanw ye o de y'a to waati bɛɛ n'an bɛ dɔ fɔ masaw ma k'a sɔrɔ an b'an yɛrɛ lajɛ n'an bɛ dɔ fɔ ɲɛmaaw ma k'a sɔrɔ an b'an yɛrɛ lajɛ donc nin problème de b'an da la ko o problème in yasa a ka bɔ an da la hali diinɛmɔgɔw yɛrɛ i bɛ t'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama sama dɔ bɛna a fɔ ko jogo jogo ko de don ko fo ka jogow de dilan ko diinɛ yɛrɛ ye jogo de ye o problème de b'an da la tiɲɛ don kɛ ni maa min y'o fɔ i ma solution fɔ o problème min bɛ yen dɛ e y'o de fɔ jogo ko problème de b'an da la fo k'a dilan e ye problème de souligner i ye problème de fɔ mais e ma solution fɔ parce que jogo in bɛ dilan cogo min i m'o fɔ o i kɔni ko de ko fo k'a dilan wa i b'a fɔ mɔgɔw ye a y'a jogo dilan jogo ko de ye problème ye oui o de ye problème ye i ye problème évoqué i y'o souligné mais i ma solution fɔ parce que solution ye jumɛn ye jogo in bɛ dilan cogo di ni e t'o dɔn e b'i si kɛ kuma na maaw jogo tɛ se ka dilan maaw jogo tɛ se ka dilan donc o solution ye min ye an b'o de kunna tan o de bɛ ka fɔ tan ko fo ka nin de lamɔ farikolo tɛ karamɔgɔ fanba bi u ka kumakan ɲɛsilen don dɔwɛrɛ tɛ farikolo de ma e b'a fɔ mɔgɔw ye a y'a jogo dilan a ye jɛnɛya dabila a ye wali nafolo suɲɛ dabila a ye binkanni dabila wali wali muso tigɛ a y'a dabila a ye tilen a ye tɔɲɔli dabila e b'o de fɔ maaw ye a y'a dabila a y'a dabila a ye kɛ maa ɲumanw ye a ye sinji tugu a ye jaga bɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ e b'o de fɔ maaw ye a tɛ kɛ o wa a tɛ dabila a ti kɛ a ti dabila ni e dann'o ma u tɛna a kɛ wa u t'a dabila mun na u t'a kɛ u t'a dabila parce que i bɛ ka problème de fɔ e tɛ ka solution f'u ye o parce que u kan ka dilan ni min ye pour que u k'a dabila ou bien u k'a kɛ e ma s'o ma fɔlɔ e m'o f'u ye o e ko a y'a kɛ de a y'a dabila k'a sɔrɔ e kan ka fɛn dɔ de dilan o la pour que n'e k'u k'a kɛ u b'a kɛ n'i k'u k'a dabila u b'a dabila e ma se o ma e ma o dilan lala e t'o dɔn yɛrɛ u b'o kɛ wa u b'o dabila wa o de y'a to san caman a bɛ ka fɔ a ye jogojuguw dabila mais dɔ de bɛ ka fara a kan a ye baara ɲumanw kɛ mais dɔ de bɛ ka fara baara jugu kan o problème y'o yɔrɔ de ye donc pour que ni a fɔra maaw ka nin dabila u ka se k'a dabila maaw a ye nin kɛ u ka se k'a kɛ fo ka maaw ni de dilan farikolo tɛ fo ka maaw ni de lamɔ parce que farikolo bɛ tugu ni de kɔ ni de ye kotigi ye farikolo bɛ ni sago de kɛ ni ni ye ni jugu ye farikolo bɛ kɛ farikolo jugu ye tiɲɛnikɛla ye ni ni ye ni ɲuman ye farikolo bɛ kɛ farikolo ɲuman ye donc ko in b'o de nɔfɛ fo ka kuma ɲɛsin o de ma ala ye mun fɔ o la kira ye mun fɔ o la sallallahu alaihi wa sallam dɔnnikɛlaw ye mun fɔ a la o bɛ dɔn cogo di a bɛ dilan cogo di alhamdulillah an b'o de kɔnɔ wa an bɛ an jija ka sigi eh, sigi fila saba k'a kɔnɔ pour que tɛmu min b'an bolo an ka se ka tila a la tɛmu in a nafa kama donc o tɛmu in kɔnɔ n'an bɛna don a kɔnɔ fɛn belebeleba fila bɛ yen question belebeleba fila bɛ yen an bɛna o jaabi o jaabi o fila jaabili o de bɛna kɛ an ka sigi in yɛrɛ a walawalali ye don nataw la o question fɔlɔ ko ma hiya hakikatu tarbiyati ruhiya ko ni lamɔ yɛrɛ tiɲɛ a hakika o ye jumɛn de ye n'a fɔra ko ka ni lamɔ silamɛya kɔnɔ a bɛ lamɔ cogo di a hakika ye jumɛn ye an k'o dɔn o jaabi n'an y'o dɔn an b'a dɔn an b'an ni lamɔ cogo min ko question filanan ye jumɛn ye al-amalu alati tu'athiru fi tawahuji ar-ruhi wa taharati an-nafsiyya wa sumuwi al-khulqi lada al-fardi wal-mujtama' ko baara minnu bɛ yen baara minnu kan ka kɛ adamaden fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara adamaden ni sanuyali kan ni sanuyali min bɛ se k'a to adamaden ka jogo ɲumanw don a yɛrɛ la ka kɛ adamaden ɲuman ye ka kɛ adamaden kɔrɔtalen ye an kelen kelenna ani jamakulu donc o ye question filanan ye o ye volet filanan ye an bɛna don min kɔnɔ ka walawala kosɛbɛ don nataw la n'ala sɔnna a ma inshallah min n'a sɔrɔ a bɛna nafa kɛ kosɛbɛ n'an bɛna tali kɛ ala ka kumakanw na parce que nin tɛmu ye kuma kuraw de ye tɛmu kuraw don kuma kuraw don maa man teli k'a mɛn kosɛbɛ ayiwa waajuliw kɔnɔ karamɔgɔw ka kuma la kutubaw la waajulikɛyɔrɔw la mais fɛn kura tɛ fɛn kɔrɔ don bi kuma kura don anw bolo mɛ fɛn kura tɛ fɛn min don a bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ dira muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ san ba kelen ni kɔ bɔ fɛn min don a bɛ kira ka kumakanw kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛ kuma a bɛ kira ka baara kɛlenw na sallallahu alaihi wa alihi wasallam fɛn min don dɔnnikɛla tɛmɛlenw y'a fɔ an ye san kɛmɛ caman donc fɛn kɔrɔ tɛ eh, fɛn kura tɛ a ka hakɛ to fɛn kɔrɔ de don mɛ bi kuma kura don anw bolo mun na parce que an ka dɔnnikɛlaw fanbaw an ka wajulikɛlaw fanbaw olu ka kumaw tɛ se a ma ka caya mun na parce que fɛn min don a man nɔgɔn dɔnniya min don bɛɛ tɛ se k'a di dɔnniya min don a tɛ sɔrɔ fan bɛɛ wajulikɛla bɛɛ tɛ se k'a fɔ kumakɛla bɛɛ tɛ se k'a fɔ dɔnnikɛla bɛɛ ka dɔnni tɛ s'a ma lamɔlikɛla bɛɛ ka lamɔ tɛ se a ma parce que ale de ye plafɔn ye lamɔli la ale de ye plafɔn ye wajuli la ale de ye plafɔn ye silamɛya yɛrɛ ka degrɛ laban ye ale de ye silamɛya ye degrɛ saba ye degrɛ fɔlɔ bɛ wele al islam degrɛ filanan al iman degrɛ sabanan al ihsan nin ni ka kumaw ka kuma dusukun kan ka kuma a lamɔcogo kan a sanuya cogo kan ka kuma ni kan ka kuma ni ka degrɛw kan ka kuma ni kulɛriw kan ni ni nɔgɔyala a bɛ sanuya a bɛ kɛ ni sanuman ye cogo di o ye silamɛya ka plafɔnlama a ka degrɛ labanw ye a ka martabatul ihsanu de ye nin degrɛ saba min ne y'a fɔ a ye a ma bɔ ne kunkolo la a bɔra sunna sanuman de kɔnɔ ni jibril alayhi salam jigila kira kan k'a ɲininka silamɛya ye mun ye kira y'a fɔ a ye limaniya ye mun ye kira y'a fɔ a ye ayiwa ihsanu ye mun ye kira y'a fɔ a ye hadisa jɛlen kɔnɔ hadisa min tɛ yɔgɔyɔgɔ hadisa kɛnɛman kɔnɔna la mɛ maaw ka kuma tɛ s'a ma ka caya wajulikɛlaw ka kuma tɛ s'a ma ka caya wajulikɛla fanba ka wajuli dannen don degrɛ fɔlɔ de la n'o ye isilamu ye ni wajulikɛla sigi kɛmɛ kɛmɛ sigi la mali kɔnɔ min tɛmɛlen don degrɛ kan fɔlɔ kan ka se filanan ma n'o ye imanu ye kɛmɛ kɛmɛ sigi la a tɛ tɛmɛ duuru kan kuma tɛ ka se degrɛ laban na n'o ye ihsanu ye n'i sela o ma kɔni o y'i kɛlen ye maa ɲuman ye o y'i kɛlen ye ni sanuman ye o ye i dolen ye ala ka teriya kɔnɔna la n'o bɛ wele waliyuya donc o yɔrɔ in de la ala b'a fɔ ale yɛrɛ ala a bɛ k'i tulo ye ka k'i ɲɛ ye ka k'i sen ye ka k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye o y'i kɛlen ye alamɔgɔ ye o kɔrɔ ye n'i sera o yɔrɔ ma i bɛ fɛn fɛn ye o bɛ kɛ ala ko ye i bɛ fɛn fɛn mɛn o bɛ kɛ ala ko ye i sen bɛ se yɔrɔ yɔrɔ o ye ala ko de ye i ka ko bɛɛ bɛ kɛ ala ko de ye wa i ka mana fɛn fɛn ye e tɛ foyi y'a kɔnɔ n'ala ko tɛ subhanallah an b'o de kɔ ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye nin thème in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka kɛ sababuya ye ala k'anw yɛrɛ kanda k'an nɛnkun sabati a sago fɔli ani tiɲɛ fɔli ani kumakan min bɛ anw niw dilan k'an niw sanuya k'an kɛ maa sanumaw ye k'an ka jurumuw bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ an na k'an kɛ jɔn ye min bɛ kɛ ala yɛrɛ sago jɔnw ye hali n'an bɛ fɛ ka kojugu kɛ ala k'an bali a ma k'an ni kolo an ye k'an lase o ma ala k'o nɔgɔya an ye nin sigi nin barikama in kɔnɔna la n'ala sɔnna ma an bɛ bi ta surunya nin yɔrɔ la an ka waati sera k'a ɲini ala subahana wa taala fɛ a ka sigi wɛrɛw yira ne ni aw la an b'a fɔ lil hadisi baqiya in kana lil umri baqiya sigi in tɔ b'a la n'ala ye si di an ma k'a kɔnɔ don nataw la an ye voie belebele fila min fɔ sira min fɔ an bɛna kuma o kan ni lamɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sariya ye mun fɔ a la parce que an bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ta an hakili la an b'a ta sariya kɔnɔ ala ye mun fɔ a la kira ye mun fɔ a la sɔlɔ salam don nataw la sigi bɛ kɛ ninnu kan baara jumɛnw de bɛ yen ni adamaden y'a kɛ n'a b'i ni sanuya k'i ni bɔ nɔgɔ la k'i kɛ maa ɲuman ye k'i ni kɛ ni sanuma ye sigi nataw la n'ala sɔnna ma an bɛna kuma o kan ala ka sigi in ɲɔgɔn wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na aw badenkɛ n'aw balimakɛ de kun don abubakari yakub dukure sigi kɔnɔ an bɛ min wele silamɛya ani ɲɛnamaya l'islam et la vie